Kababulo TV ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ aw ka ɲamada yɔrɔ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen bi kunnafoni minnu ni an minnu lase aw ma a kumabaw ni o y'a ɲɛbila ye olu filɛ nin ye An ka jamana kuntigi a ye jɛkulu dɔ bisimila jɛkulu bɛ yen ni u b'a wele ko Conseil supérieur de l'agriculture sigi kun bɛ ka boli min kun kan o ye mali samiyɛ nata fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ walasa an mago bɛ dunkafa min na o bɛ se ka kɛ sabatifɛn cogo min na jamanakuntigi a ka hakilina di u ka baara bolodalen kan min kundama na taa se sefa wari miliyari kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn ma

Bisimilali in kɔni maa bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin biro kura ni o Haut Conseil islamique biro kura ye u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye hakilina jagabɔra fɛn caman kan aw bɛna walawalali sɔrɔ a la an balima Kababulo TV ɲamadabaw ninnu ye bi ta kumabaw ye ni o y'a ɲɛbilaw ye aw bisimila a tɛndɛli kɛnɛ kana la Hatɛ an seginna ka na aw ɲɛkɔrɔ walasa ka se ka na aw faso kɔnɔna kunnafoni tɛndɛ ka lase aw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi alihaji Ibrahim Bubakari Keyita jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni u b'a wele ko Haut Conseil supérieur de l'agriculture ale ye olu bisimila a ka masakɛ dagayɔrɔ la bisimilali in kun bɛ ka boli fɛn min kun kan o ye baara bolodalen min bɛ u bolo walasa ka se ka samiyɛ nata bisimila malidenw mago bɛ dunkafa ni sabati min na o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u y'u ka samiyɛ nata baara bolodalen labɛn fo ka taa kundama se sefa wari miliyari kɛmɛ fila bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn o bɛ na don minɛnw na walasa mago bɛ suman tɔni miliyɔn tan ani kelen min na o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn malidenw kana kɔngɔ kasi kɛ tuguni jamanakuntigi y'a ka hakilina di u ka baara bolodalen kan ni ka sira di a ma i k'a dɔn a kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen Bisimilali yɛrɛ kɛra masakɛ dagayɔrɔ la ntɛnɛn na kalo tile mugan ani wolofila Meri Ibrahima Konate ale ye ɲinini dɔw kɛ walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a waleya caman na an ka jɛ ka an ɲamada Meri Konate a ka walawalali kɛnɛ kana la sɛnɛ kolatigɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamanakuntigi bolo alihaji Ibrahim Bubakari Keyita a sigikun kumaba dɔ ye ka se ka na ni baarabolodalenw ani hakililaw ye min bɛ se ka to samiya bɛ se ka ja sɛnɛkɛlaw la ha ka ja jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamanakuntigi yɛrɛ ka baarabolodalenw kɔnɔ ka se ka kuma in sɛbɛntiya n'i y'an ka jamana yɛrɛ ka sɔrɔ donta lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ tan duuru ɲɔgɔn na o de bɛ ka don sɛnɛko dafɛ k'a sɔrɔ jamanakuntigiw ye lajɛ dɔ kɛ Malabo ka sanga ni sɛnɛ yɛrɛ yiriwaliko ye jamanakuntigi caman ye layidu ta o kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ olu na tan ɲɔgɔn na don sɛnɛko dafɛ anw dun ka jamana bɛ tan ani duuru de la jamanakuntigi ka nin miiriya in kabiri san 2013 min ni a baara daminɛna a bɛ ka dankɛnɛmaya ni an ka sɛnɛ yɛrɛ fɛɛrɛw yɛlɛmacogo ye wa an bɛ don min ko bi sɛnɛ yɛrɛ baarakɛminɛw bayɛlɛmani min bɛ anw ka togodaw la nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw jan bɛ sɛnɛ ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛw la samiya tɛmɛnen kɛnɛ kan yen nɔ a yirala k'a fɔ suman tɔni hakɛ min sɔrɔla miliyɔn tan ani buruburu dɔ o b'a jira k'a fɔ sigi kun kɛlen bɛ ka hakɛ min kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ o kɛmɛ sɔrɔla fo ka laban ka dɔwɛrɛ fara a kan o kɔfɛ samiyaji tɛmɛnen ji dara sɛnɛ kan k'a fɔ san 2017 san 2018 min ye kɔɔriko ye mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ cɛ ni tɔni ba kɛmɛ wolonwula ni buruburu ye o baara kelen fana tɔnɔ bɔra ni jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔli ye UEMOA tɔn kɔnɔ walasa ka se ka ni kura don sɛnɛ na ani ka se ka sɛnɛkɛlaw kɔni kɛ k'u ka sɛnɛ nafa sɔrɔ jamana ka se ka bɔ u nun ma ɲinɛ san baara bolodalen minnu ni olu kosumana ani fɛɛrɛ minnu ni olu kofɔra kɛnɛ kan yen nɔ jamanakuntigi ye sira di a fɛɛrɛ kelen kelen bɛɛ ma janko baara ka k'a ɲɛma sɛnɛ ka yiriwa jamana in sinsinbere dɔ ka kɛ sɛnɛ fana ye sigi in kɛnɛ kan yen tuguni jamanakuntigi ye foli ta ka lase dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma hali bi ka fara ale kan ka fara sɛnɛkɛlaw kan cakɛda min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma u ka jɛ k'u hakilinaw kɛ kelen ye janko samiya min daminɛtɔ filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ samiya sabatilen ye wa min ye kɔɔrisɛnɛnaw ani sumansɛnɛnaw ye bɛɛ lajɛlen ye i jɔn tɔgɔ la foli sɔrɔ a sɔrɔla ka laban ka foli ni dugawu don ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛn ma minnu bɛ togodaw la samiya timɛko ɲuman ala k'o dan n'olu bɛɛ lajɛlen ma an b'aw hakili jigin k'a fɔ an filɛ k'an bolo bila ɲinɛ samiya min na nin mɔgɔ minnu bɛ sa ni olu yɛrɛ ye sɔrɔ sɛgɛsɛgɛw ani sɔrɔ yɛrɛ ɲɛdɔnbaw ye yɔrɔ jan fɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ nafolomugu min bɛna don a dafɛ ɲinɛ suman ka se ka ɲɛ samiya ka se ka ja a bɛ t'i jɔ sefa miliyari kɛmɛ fila ni kɔ dɔɔni k'a jɛ miliyari kɛmɛ saba la wa o nafolomugu yɛrɛ saradalen bɛ cogo min na o de filɛ nin an ka jamana yɛrɛ ka bɔta o bɛ t'i jɔ miliyari bi seegin ni wɔɔrɔ miliyɔn kɛmɛ duuru n'a kunkanfɛn min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ta fan ye miliyari kɛmɛ fila miliyari tan ni fila a n'a kunkanfɛn wa sigi kɛlen bɛ ka suman tɔni hakɛ min kɔnɔ ɲinɛ san o ye suman tɔni miliyɔn tan a n'a kunkanfɛ dɔɔni k'a jɛ miliyɔn tan ni kelen la o de b'a jira k'a fɔ baara minnu bɛna kɛ ɲinɛ samiya kɔnɔ sɛnɛkɛlaw sɛnɛ baara bolodabaw kolatigɛ cakɛdaw fɛ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma sinsin kɛra a kan fo ɲinɛ suman ka ɲɛ ka tɛmɛ sanko ta kan wa sigi kɛlen bɛ n'a ye k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ o kɛmɛ ka sɔrɔ fo ka tila ka laban ka tan wɛrɛ yɛlɛ a kan n'o bɛ t'i jɔ tɔni ba kɛmɛ seegin ɲɔgɔn na ka sanga ni baganmarako ye kɛnɛ kan yen nɔ da sera o fana ma laɲini damadɔ fana bɛ yen nɔ sinsin kɛra o kan san ba fila ani san tan ni kɔnɔntɔn in na min ye bagansogo ye o kiimɛna k'o bila tɔni ba kɛmɛ seegin ani bi naani na nɔnɔ fana kiimɛna litiri ba kɛmɛ kɔnɔntɔn kɛmɛ duuru an'a kunkanfɛ min ye sɛfan ye den miliyari fila miliyɔn kɛmɛ naani ni mugan ni naani an'a kunkanfɛ lajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan yen nɔ an ka jamana minisirikuntigi bubu sise tun bɛ yen gouvernement minisiri wɔɔrɔ tun bɛ yen ka taa se u ka kɔrɔsigiw ma ani cakɛda yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ nin fɛn kofɔlen ninnu ma alhaji ibrahim bubakari keyita a ye bisimilali kɔni an y'a fɔ a ye cogo min a y'o caman kɛ nin dɔgɔfurancɛ in na Haut conseil islamique bureau falenna a ma dogo aw la ka sanga ni an ka kunnafoni tɛntɛli ye Mali kɔnɔ, an tɛ foyi dogo aw la cogo min, n'a ɲɛmaaya kalifara Serif Usumani Madani Hayidara la, ansariw ka belebele, a ye ale n'a ka jama bɛɛ lajɛlen bisimila, o bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn in na kalo tile 27 san 2019. nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini nin bureau in sigira sa u ni jamanakuntigi ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilinan falenfalen kɛ u ka baara boloda cogo la ani u ka baara kan ka kɛ kɛ cogo minnu na ka don bureau yɛrɛ a sigira sen kan an bɛ aw hakilila jigin avril kalo tɛmɛnen tile 20 ni kelen ka taa se a 20 ni fila ma Meyiri Konatɛ a ye tɛntɛli dɔw kɛ o fana na an ka jɛ ka an ɲamada Haut conseil islamique bureau kura ani jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ fɛn jumɛnw kɛra a kɔnɔna la Haut conseil islamique ka nin bureau kura min sigira san duuru o de y'u ka manda fɔlɔ ye maa kɛmɛ ani mɔgɔ tan ni kelen de b'a kɔnɔ o sɔrɔla u ka san o san ladala lajɛ dɔ senfɛ min kɛra kɔsa in na an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ n'i ye Haut conseil islamique yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye san tan ni wolonwula sɔrɔ ɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔ ka ban jamanakuntigi kɔni kɛlen ka Haut conseil islamique ɲɛmɔgɔw bisimila nin b'a jira de k'a fɔ banamini foyi tɛ jamanakuntigi ani diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi délégation ɲɛmaa Aseyidu Serif Usumani Madani Hayidara ale min ye Haut conseil islamique du Mali o ɲɛmɔgɔ kura ye kɛnɛ kan yen nɔ an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye foli ta ka ɲɛsin bureau kura ma ka tila k'a ka dannaya kurakuraya ka ɲɛsin Serif Usumani Madani Hayidara a n'a ka bureau kɔnɔ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u bilala minnu nɔ na a y'olu ka bonyamasegin fana fɔ kɛnɛ kan yen wa jamanakuntigi y'a jira K'a fɔ ale nisɔndiyalenba de don a kɛlen kɔ ka ninnu bisimila a yɛrɛ fɛ yan hali n'o y'a sɔrɔ waati min na Haut conseil islamique du Mali bureau falen o waati tun y'a sɔrɔ a ji cɔrɔnen don kosɛbɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma diinɛmɔgɔw a n'ale yɛrɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi in kɛra u ye bureau falen a ko a b'a ɲini hali bi min ye alisilamɛw ka hɛrɛ silamɛw ka ɲɛtaa yarabi Ala k'a ta fanga di bureau kura in ma min ɲɛmɔgɔya b'o Sherifu Usumani Madani Hayidara bolo a ko tiɲɛ don u bɛ baara min na baara nɔgɔn tɛ nka u k'u jigi da ala kan u ka weelekan mana ale sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a n'u ka weelekan jaabi jamanakuntigi tilalen kɔfɛ a ka dantigɛli ninnu na Haut conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Aseyidu Serif Usumani Madani Hayidara ye ale ye kɔrɔfɔw ta
sabu min y'an se yan o de ye ka na bureau présenté i la bureau min fana i yɛrɛ yera a kɛnɛ kan i ye silamɛw bonya i ye silamɛw kɔrɔta financement minnu kɛra congrès in kɔnɔna na ko aw de y'a wari di silamɛw ma u ka se ka congrès kɛ an b'aw fo o la k'aw waleɲuman dɔn an fɛ nin jamana in kɔnɔ yan diinɛ ko mankan tɛ yan fan si fɛ diinɛ ko mankan tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko mankan tɛ silamɛw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw cɛ yan an bɛ ala fo o la tuma na nin jamakulu in i ɲɛ bɛ minnu na ani minnu tɛ yan an bɛɛ ka hami ye bi fɛn fɔlɔ min ye o ye jamana in basigili ani jamana in sabatili o ye silamɛya ka baara de ye kabini a daminɛna don min na silamɛya bi bɛn de ɲini silamɛya bi kelenya de ɲini silamɛya bi ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲini haut conseil islamique u jɛra k'a donda yɔrɔ min b'an bolo bi comme siège a yɔrɔ ka dɔgɔ ko ka fɛn fɔlɔ min gɛlɛya o de ye ka yɔrɔ ɲini haut conseil ye a bɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ n'a bɛ lafiya yen ka se ka silamɛya in baara kɛ hami min bɛ nin biro kura in na a fɔlɔfɔlɔ de ye ka se ka wuli ka mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka baara fɔlɔ ye alimami o alimami bi mali in kɔnɔ yan an bɛ fɛ ka kariti dilan ka d'a bɛɛ ma min b'a jira ko alimami don o kariti n'a y'o bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bonya dɔ ka d'a kan karama dɔ ka d'a kan sira dɔ ka d'a ma a ka se ka tɛmɛ yanni jamanakuntigi ka sira di aseyidu sherif usman madani hayidara ma ani a ka biro manburu bɛɛ lajɛlen u ye dugawutaw kɛ kɛnɛ kan yen nɔ ka ɲɛsin jamana ma jamana in basigi ni a kolosuma a n'a sɔrɔ yiriwali kama minisiri min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko de batoko ma a ko bɛɛ kɛra ale yɛrɛ se ka ye
o bɛ se ni an ye jamana wɛrɛ kunko kibaruw la ka sanga ni an ka layidu talen ye aw ye mali kɔnɔna kunnafoniw fo ka taa se a sigiɲɔgɔn jamanaw ni diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni o tɛ kɛ kunpa ye aw la an bɛ taa ni aw ye ganbikaw fɛ min ye ganbikaw ka jamanakuntigi ye ale ni a ka maaw ye sɔrɔsi maa seegin ɲɔgɔn na minɛ ka olu kɔni kiiri sɔrɔsi ninnu jalaki min t'a mɛn ka u sɛgɛrɛ o ye k'a fɔ u tun b'a fɛ k'u ka jamanakuntigi ni adama baro ye ka fereke don ale ka jamanakuntigiya la wale in yɛrɛ kɔni u ka kiiri jaabi bɔra ka bɛn ntɛnɛn in na u kɔni jalakira k'a fɔ u bɛna jamanakuntigi ka fanga dafiri san kɔnɔntɔn o de dara maa wolonwula kunna u bɛna san kɔnɔntɔn kaso kɛ maa kelen bɛ yen san saba kaso ɲɔgɔn na o bɛna ka na o kɛ nin sɔrɔsi kofɔlen minnu filɛ nin sɔmi kɛra k'a fɔ min y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye min ka fanga dafirila k'a wajibiya sa k'a gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ni o ye yaya jamɛ a bɛɛ lajɛlen ale masurunnamaa ye kunnafoniw kɔni y'a jira sa k'a fɔ zenero dɔw kɔni taara yaya jamɛ nɔfɛ a gɛnnen kɔfɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kɔsada fɛ olu labanna ka segin ka na ganbi kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla yafa kɛra u ma nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira sa k'a fɔ maa tan ani fila sɔrɔsiw la san ba fila ni tan ani wolonfila jalaki kɔni taara ka olu nɔ don sɔrɔsiw ka kiiribulon min bɛ u ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko yundum a n'u ka faaba ni o ye banjul ye o ye kilo mugan ani kilo duuru ɲɔgɔn na ye nka sɔrɔsi tan ani fila in na naani bɛ yen u labanna ka yafa olu ma k'a fɔ olu nɔ tɛ a la Ɔ min ye maa segin ye sa olu kɔni wolofila san kɔnɔntɔn kaso min ye kelen ye san saba kaso dara ale kun an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ sɔrɔdasiw ka kiiribulon in ɲɛmaa ni o ye Salifu Bonjan ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa wolofila in tɔgɔ kalannen kɔfɛ a ɲɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'a jira sa k'a fɔ san wolofila ka taa se san kɔnɔntɔn ma o kaso bɛna da u kun kelen bɛ yen san saba kaso bɛna da u kun kabini nin jaabi in kɔni bɔra ka bɛn min ye sɔrɔdasi maa segin masurunamaw ye sa min kɔni yera o ye o ye dɔw ye u tɛgɛ da u kun ka kulo dɔw kɔni u bɔ k'u bɛn kɔni y'a jira sa k'a fɔ jaabi in u ma sɔn a ma nka kiiri kɔni tigɛra ka ban a tɔ bɛna taa bila min na sa o ye sɔrɔdasi ɲɛmaabaw ye olu ka se k'a ko tɔ sɛmɛntiya jalaki min taara ka u sɛgɛrɛ n'o ye k'a fɔ u tun b'a fɛ ka jamanakuntigi ka fanga dafi A baara bolodalen b'u fɛ cogo min u tun b'a fɛ ka minisiri min bɛ sɔrɔdasiw ka koɲa kunna k'ale ka fanga dafiri fo ka taa se zenero damadɔw bɛ yen sɔrɔdasiw ka kunkanna la k'olu fana ka fanga dafiri walasa u bɛ se ka hakilina cɛjugu min b'u la u bɛ se k'o baara kɛ u tun bɛ k'u sinsin WhatsApp gurupu dɔ de kan k'u ka dannajuguya walew sɛmɛntiya o sanfɛ Farafinna kunnafoniw la Ginekaw ka minisiri min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don kiiriko ma, ale ye wala sɛmɛ. Wala in sɛmɛna waati la, waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ, bawo jamana bɛɛ sariyasunba falenni ko ŋununŋunu la, min ye kiiriko minisiri ye, ale kɔni ye wala sɛmɛ. Nin kɔni kɛra fɛn ye sa, min balala mɔgɔw la kosɛbɛ. Sɛki Sako, ni o y'u ka kiiriko minisiri ye, ale ka nin wala sɛmɛ sɛbɛn labɛnni ka taa di u ka jamanakuntigi ma, ni o ye Alifa Kɔnde ye. A kɔni kɛra fɛn ye min balala diɲɛ maa na nka fo nin yɔrɔ in na Alifa Kɔnde kɔni ma i da don wale in na nka ntɛnɛn in na kunnafoni kɔni sɛmɛntiyara kunnafonidilaw fɛ k'a jira sa k'a fɔ u ye nin sɔrɔ min ye maa kofɔlen ye Sako ale yɛrɛ masurunamaw k'a fɔ Sako kɔni a b'a fɛ ka wala sɛmɛ ka sanga ni wale dɔw bɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ ko n' y'u ka jamanakuntigi yɛrɛ la sa ni o ye Alifa Kɔnde ye Ale ye maa ye sa maa min bɛ yen ni maa kologɛlɛn don kabi waati janw na fo ka na se a ka fanga sɔrɔli ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a yɛrɛ bɛ a ka manda filanan na ni o y'a ka jamanakuntigiya manda filanan ye o b'a jira sa k'a fɔ a setɔ don a dan na san ba fila ni mugan a ka fanga bɛ dan o la nka ŋunuŋunu bɛ k'a jira k'a fɔ maa don sa maa min ni a bɛ ka farafinna taabolo ye manda fila min ye n' o ye jamanakuntigi manda fɔlɔ bɛ d'i ma n'o kun jɛra filanan bɛ ta ka d'i ma ale kɔni bɛ o kɔntiri la bawo sanga n'a ka waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔfɔ dɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu b'a jira k'a fɔ farafinna manda fila ko in tɛ ko ye ko min bɛ bɛn a ma ale kɔni b'a fɛ a ka kɛ badabada ye ɔ ka sanga n'o ye sa a b'a fɛ ka u ka jamana sariya sunba falen baaraw kɔni bɛ sen na ni o ye sariya sunba falenni baaraw ye nka fɛn fɔlen tɛ maa ye foyi bɔlen tɛ kɛnɛ kan fɔlɔ i ka dɔn kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ ani minisiri in n'o ye kiriko minisiri ye u ye sigi dɔ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra awirili kalo tile naani o sigi in kɔni senfɛ kiriko minisiri ye a ɲini a fɛ k'a fɔ ale b'a ka jɔyɔrɔ in na ko a sɛbɛkɔrɔ mɛnna sa ko a b'a fɛ a k'a bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ɔ ka sanga ni u ka laɲini a ma jɛ ni o ye ale kɔni min sɔrɔ sa o ye k'a fɔ a b'a fɛ ka wala sɛmɛ k'i sen bɔ a la agence france presse mɔgɔw sera a ka baarakɛyɔrɔ la ka se ka taa masurunnama dɔw wele k'olu dalaɲininka olu kɔni ye wale in sɛmɛntiya ko in kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ alifa kɔnde hakilina dɔ bɛ a la hakilina min bɛ yen ni hakilina ɲuman tɛ laginɛ jama ma a yɛrɛ si bɛ san bi segin ani san kelen na bi a b'a fɛ ka sariyasunba kura falen ka se ka a kɛ a k'i kanbɔ san ba fila ni mugan k'a si tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ laginɛ jamana ɲɛmaya la ala ka farafinna bɔsi sudan jamana farafinna kunkankow don hali bi farafinna kɔni bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ don o don jamana bɛɛ n'a kunkanko don sudankaw ka foroba baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka tile fila baara bila kɛ tile fila baara bila ŋaniyasiri in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi surasiw kɔni ye fanga dafiri jɔn ko ala tiɲɛ don nka fo nin yɔrɔ in na surasiw kɔni bɛ k'u sɔni sigi fanga kan sigikafɔ kun daminɛna k'a fɔ surasiw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye jamanakuntigi ka fanga dafiri jamana basigira a ɲini b'a fɛ an ka sigikafɔ kɛ furancɛla fanga dɔ ka sigi fanga o ka di siviliw ma walasa san saba ɲɔgɔn na kɔnɔna la u ka jamanakuntigi kalafili labɛn sudan kɔnɔ jamanakuntigi ka sigi jamanadenw bɛ jɛ k'u bolo sin jamanakuntigi min ma o sigikafɔ kɔni danna tile damadɔ ni siɲɛ damadɔ ma min ye surasiw kɔni ye u y'u sen da sigikafɔ kan k'a dan sira la Ɔ fo nin yɔrɔ in na min ye jɛkulu ye sa u kɔni bɛ ka ɲinini ni tanni ni wɔsili kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye surasiw kɔni ye u kɔni ma u da don sigikafɔ ko kuma na nin sen u ka hakilina taalen bɛ min ma o ye k'a fɔ u ka bankiw ni pankurun jiginkɛnɛw jamana nimayɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka taa tile fila baara bila la o ye sɔmi ye ka ɲɛsin surasiw ma k'a fɔ u bɛ fɛn min na tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko ala maa bɛ se k'a fɔ a dan sɛbɛkɔrɔ sago na Ɔ an bɛ ala deli sa o ka kɛ a ɲɛfɛn jɛkulu in kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u b'a fɛ surasiw ka fanga bila u ka furancɛla fanga dɔ sigi furancɛla fanga min ni a ɲɛmaaya bɛ di siviliw ma n'u bɛ san saba kɛ ka jamana basigi o basigi ma ban tuma min na u bɛ sɔrɔ ka jamanakuntigi kalafili labɛn walasa siviliw ka se ka na fanga na ko hali n'a sɔrɔla nin sivili kelen minnu filɛ nin ye awirili kalo tile wɔɔrɔ olu de ye jamaba dɔ labɛn jama fɛ d' dɔn ka taa surasi ɲɛmaaw ka dagayɔrɔ la ka taa ɲini u fɛ k'u k'a lajɛ ko dɔ kɛra sa omar el bɛsiri ka fanga ko maa bɛ se k'a fɔ k'a dan sɛbɛkɔrɔ sago na k'u ka fara u kan fanga in bɛ se ka dafiri cogo min surasiw kɔni ye o welekan mɛn ka fara u kan omar el bɛsiri ka fanga dafiri la ɔ sisan a bɛ olu yɛrɛ ni surasiw cɛ sa wele k'a kan mɛn fila ye a y'an dɛmɛ a k'a bila a ye a bila an k'a ta a kɛlen bɛ o ye o tuma an b'aw ladɔnni sa k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔna bilama min bɛ se ye civiliw ni sɔrɔdasiw kɔni ye fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi ka fanga dafirilen kɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ fanga ka segin civiliw ma komi a ɲini bɛ cogo min na hali bi kunnafoni nasiraw la farafinna kɔnɔna kunkanko kibaru don an bɛ taa ni aw ye santarafirikikaw fɛ santarafiriki silamɛ caman kɔni gɛnnen tun don k'u ka sow bila ka sanga ni dansago barika bonya kojugu ye u kan nin silamɛ ninnu kɔni segira san fila bonyanko kɔfɛ u kɛlen kɔ k'u ka siyɔrɔ bila ka taa ka u ka du to ala bolo u kɔni segira ka na u ka du ninnu kɔnɔ caman nana u ka du sɔrɔ a cogo la u ye kamalen dɔ sɔrɔ ka ale dala ɲininka sa ni o ye Mohamed Abdoulaye ye ale yɛrɛ a bɛ ɲininka waati min a tun b'a ka so kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla so in kɔnɔna tɛ yeko ɲuman na a bɛ ka suntigɛ yɛrɛ boloda a ɲininka waati la a y'a jira sa k'a fɔ ale kɔni ni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara ka sanga ni a ye segili min kɛ ka na a ka so sɔrɔ a cogo la wale yɛrɛ nana nacogo jumɛn na An b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ min ye silamɛ maa ba kelen ani kɔ ye olu bɛɛ lajɛlen de ye u sigiyɔrɔw bila a kɛra san ba fila tan ani wolonwula jɛkulu min bɛ yen ni u b'u wele ko anti-balaka anti-balaka olu ye wulili dɔ kɛ waati dɔ la a dansago barika bonyana maa bi wolonwula ani wɔɔrɔ ka sanga ni diɲɛ seleke naani tɔnba ka sɛmɛntiyaliw ye olu de bɔnɛna u ni na wulikajɔ in senfɛ ka dɔn a senfɛ min ye nɛgɛ kaɲɛ saba ye sɔgɔmada waati la u kɔni taara bin silamɛ ninnu kan u y'a jira k'a fɔ silamɛ ninnu bolila ka taa u jatigila don misiri kɔnɔ kab'u ye alimami kɔni faa kaban u ye min ɲini sa bɛɛ lajɛlen bɔra ka yɛrɛ ɲini ka taa don kamiyɔn dɔ kɔnɔ kerecɛnw ka yɔrɔba dɔ bɛ yen bɛɛ ye magɛn sa ka taa i ni lakana cogo min na u ye san fila ɲɔgɔn de kɛ o yɔrɔ in na o tuma kɔsa fɛ ka bɔcogo ɲini ka na u ka sow kɔnɔ caman kɔni bɛ bi na u y'a ka so sɔrɔ alihamdulilayi u bɛ ka ala barika da u ka so kɔnɔ farafinna kunkanko kibaru la malawikaw bɛ ka jamana bɛ bi kunnafoni kuncɛ malawi jamana ye jamanakuntigi kura sɔrɔ a ka kalenni baaraw kan ka boloda bi jamanakuntigi kura in tɔgɔ ye Peter Mutharika Peter Mutharika ale yɛrɛ kɔni kan ka a ka kalenniw kɛ u ka sariyasoba ɲɛma bi hali n'a sɔrɔla laadalako la o ye farafinna jamanakuntigi kalafiliw ta ye min ye fanga sinamatɔn maaw ye minnu ka binna kalafili senfɛ olu kɔni wulilen bɛ k'u jɔ ko jɔn ko ala k'a kɛcogo ma ɲɛ nka o y'a ta cogo yɛrɛ an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ min ye tarata in na ye u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ka sariyasoba maaw olu b'a fɛ ka taa san duuru ɲɔgɔn na di Peter ma a ka se ka jamana mara komi n'a fɔ a ka ɲi cogo min I k'a dɔn jaabiw kɔni bɔra ka bin jaabiw kɔ karilen kɔfɛ fanga sinamatɔn mɔgɔw fɛ k'a fɔ ma diya fɛ u ka kalafili tɔn ɲɛmaaw olu kɔni jaabi bɔ k'a fɛ jaabi min y'a jira k'a fɔ Peter Mutarika ko ale ye sebaaya sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba ani segin ni ŋɔri bi duuru ani wolonwula min ye ani a fanga sinamatɔnɲɔgɔn ye ni o ye Lazari sawe ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba ani duuru ani ŋɔri bi naani ani kelen u y'a jira sa k'a fɔ u ka jamana faaba kɔnɔna de bi u ka ntolatan kɛnɛ kana la nɛgɛ kanɲɛ tan ani naani ma dafa waati min na jamanakuntigi bɛ taa ka kalindi kɛ u ka sariya sunba ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ale yɛrɛ bɛna ka na a koɲɛw sɛmɛndiya min ye fanga sinamatɔn maa kumaba fila in ye olu kɔni ye a sɛmɛndiya k'a fɔ u tɛ jɛn ni a ye ko bawo ko namara sɛbɛkɔrɔlama kɛra o maa fila kɔni bɛ ka wele bila ka kulokan bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ mɛ kalo tile mugan ani kelen in na jamanakuntigi kalafili ni depite kalafili faralen ye ɲɔgɔn kan k'olu taara fɛɛrɛ dɔw ye ani fiɲɛ dɔw ye min ni o ye kalafili sɛbɛ dɔw sanfɛla la k'i b'a sɔrɔ bolonɔ dɔw dalen fɛn jɛma kɛmɛ k'a datugu ni ka tila ka bolonɔ wɛrɛ da sanfɛ k'o ye fɛ a yasa k'a fɔ namara sɛbɛkɔrɔ kɛra jamanakuntigi kalafili na ko fo nin yɔrɔ in na jamanakuntigi ka sebaaya olu ma jɛn ni a ye nka sariya sunba de ye jɛkulu min bɛ yen ni olu bɛ kalafili labɛn olu kɔni y'a jira k'a fɔ Peter k'a ka san duuru jamanakuntigiya baaraw ko sira bɛ di a ma sariya sunba fɛ bi walasa a ka se ka a baaraw nun don Kababulo TV ɲamadabaw a tɔ ye sa an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ aw ka ɲamada yɔrɔ la aw kana ɲinɛ an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ min ye an ka siraw ye aw bɛ se ka taa an ka page YouTube sanfɛ aw bɛ taa abonné ni o kɛra an ka kunnafoni kelen tɛ tɛmɛ aw kan fo ka taa se an ka laseli kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka page Facebook fana bɛ yen Fo ka taa se WhatsApp ma o tuma an bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ka ɲamadali la ani aw ka dannaya tali la ka a da an kan ka an ka ka kunnafoni sahalen sɔrɔlen ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ kɛnɛ kana la